bụrụ mkpụrụ obi ihe gbasatara omenala igbo na ọdịnala igbo kedu ndị a na-ekwu maka ha ndị adaure igbo women association international adaure igbo women association international otu na-emesi ife ike ndị jupụtara na ya bụ ụmụ nwaanyị bụ sọ mma ụmụ nwaanyị jere akwụkwọ ụmụ nwaanyị nwere afọ ọma ụmụ nwaanyị na-enye nkwado n'ebe n'ebe dị iche iche ma n'ala anyị bụ naijiria ma na mba ofesi onye guzobere ya bụ dr chief Queen Ibeto ada bu ụzọ ndị Igbo adaure bụ ndị a na-enwere aṅụrị ndị bụ sọ mma ndị na-ejighị omenala na ọdịnala egwu egwu ndị nwere ịdịkọ n'otu dịka ejiri mara na abụ m ezigbo nwaanyị adaure Igbo Women Association UK ji ohere a wee na-akpọku ọhaneze ka a bịa sonye na adaure Day 2025 wee merube mmemme inwere ha aṅụrị n'ụdị pụrụ nnukwu iche kwalitekwa omenala ya bụ mmemme a ga-adịme na London na United Kingdom ọ ga-adịme ụbọchị Satọde abalị iri abụọ na isii n'ọnwa Julaị 2025 ebe ọ ga-adịme bụ na Chak 89 105 Bond Road Mitcham CR4 3HG London mmemme a ga-amalite n'elekere isii n'oge uhuruchi ndị ga-abụ ndị nnukwu ọbịa pụrụ iche bụ Chief Olusegun Obasanjo GCFR nnukwu ọbịa pụrụ iche ma bụrụ onye jibu ọkwa onye isi ala anyị bụ Naijiria onye ọzọ bụkwa Dr and Dr Mrs Emmanuel Irono chairman Motir Group of Companies ọzọkwa bụ sinetọ Mbata President General Ọhaneze ndị Igbo Worldwide na Excellency Dr Chief Mrs Nonye Soludo nwunye aka na-achị Anambra steeti onye isi oche nwoke na onye isi oche nwaanyị nke mmemme a bụ Dr Bernard Obika onye isi oche bụrụkwa patron ndị Adaure Prince Stanley Oke Phillips William na Chief Mrs Frances Iwuanyanwụ ndị ọbịa ndị ọzọ pụrụ iche bụ Chief Aloysius Ihezie onye na-akwado ndị otu a n'ụdị pụrụ nnukwu iche eri ogologo oge nakwazị ndị meyọ na ndị MPs ga-esi UK ha ga-anọ ya n'ụdị pụrụ nnukwu iche okpukpu ekele na-agara Honorable Minister for External Affairs Dame Bianca Ojukwu Matron Adaure Igbo Women anyị na-ekelekwa n'ụdị pụrụ nnukwu iche ndị aka na-achị steeti niile nọ na mpaghara South East Alex Otti nke Abia steeti Charles Soludo nke Anambra steeti Peter Mbah nke Enugu steeti Francis Nwifuru nke Ebonyi steeti na Hope Uzodimma Imo steeti a ga-anọkwa na ya bụ mmemme wee chụọ nta ego yunifọm ndị adaure nakwazị egwu ndị nne na egwu ụmụ nwaanyị na-etolite etolite a ga-akọkwa akụkọ ifo na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche onye ga-enye anyị egwu bụ Mr. T.O onye ga-akpa igwe okwu aka na-eme ndị mmadụ obi ụtọ bụ Mr. T onye a ga-anọzi n'ụkwụ ya bụ Dr. Chief Lady Queen Ibeto ya na ndị isi ọchịchị ibe ya ndị na-anọchite anya Organizing Committee na-ahazi mmemme a bụ Chief Mrs. Geraldine Obi Nwagwu Ugo Nwaanyị Chairperson Organizing Committee Oriakụ Pamela Ọrabuche Lọọlọ Mmiri Akụ Event Coordinator ndị isi ọchịchị gụnyere Chief Mrs. Kate Anolue Adajalumba First Vice President former UK Mayor Elder Chief Mrs. Chinelo Anike Mmankili Vice President Lady Mrs. Gift Alihoro obele na-anyị alụ General Secretary Lọlọ Pamela Orabuche Deputy Secretary Barrister Dr. Nneka Kaazọ Legal Adviser ndị okenye gụnyere Chief Mrs. Obi BS Ilo Chief Mrs. Margaret Chinedu Lọlọ Mrs. Obi Chime Publicity Secretary nke abụrọ sọsọ mmemme ọ bụ Adaure mmemme ngosi omenala ndị Adaure eji eme ọnụ bịa ka i sonye na mmemme a maka na aka ike a agaghị akọcha ya akọcha Adaure ofu obi ụmụ nwaanyị eji eje mba Adaure ofu obi ụmụ nwaanyị eji eje mba onye na onye kọọlụ ibie